maka na ịmago na enyekwa n'oyibo enyekwa na igbo ka ịmago ndị na-etelu m isi I am from Anambra ka fa wee ghọtakwuo a na-agakwa n'iru anyị wee na-ajụ ee ọ nwere ndị ga-asị ee anyị amaghị ụmụaka ga-anụ ngwa ka ezite anyị ebe a ga-eme ife dị otu a ee olee ebe a ga-eme ife dị otu a nwa ka anyị bido kenene na chinenye agịna ọkụ ya

ule a ga-ele nwa obere ule nwale a ga-ele na Onitsha Business School Onitsha Business School yes nke dị na nọmba 13 Regina Nwankwo Drive GRA ebe ahụ ka a ga-anọ wee lee obere nwale anyị wee sorozie nwanne anyị nwaanyị wee jebe Dolly Hills n'ebe ọ na-asụ ya ee ee na mgbe ya bụ okwu onye nweta nya bụ ee ee edela akwụkwọ a ga-eme n'Ọnịcha Business School ọ wee maa na ngwa na ụgwọ eburuzie wee jebe okay a na-agakwa n'iru ee ịmagokwa n'ọtụtụ oge dịka egwu anụnwa Bright Chimezie nyere anyị because of English ee ịmago n'ọtụtụ oge na eh, ụfọdụ ndị nne na nna na-egbochi ụmụ ha a na-asụ Igbo o nwere ụlọ akwụkwọ ị ga-emepụta sị ah no no no no don't speak vernacular here uh, this is a very uh, a big school we don't speak vernacular and for that reason you have to pay a lot of money for it so uh, ajụrụkwa n'iru anyị sị ka anyị jụọ kedu ihe kpatara ife dị otu a ji wee dịzie na nke ikpeazụ ọnụ ka anyị bido kenele anyị wee sị na ihe kpatara ụfọdụ ndị nne na nna ji asị ụmụfa asụna Igbo maọbụ hapụ ịdị na-akwado ụmụfa ka ha sụọ Igbo bụ na mmasị asụsụ anyị adịghịzi ụfọdụ na-ahụ asụsụ anyị dịka ihe na-adịghịzi ụtọ asị eji Igbo eje ebee kedu ihe ejikwanụ Igbo eme mekwanụ nwa m eji wee sụbe ị nụgo ị nụgo na o nwe ihe eji Igbo eme mana ilezi anya na ọgbọ anyị nọ kịta ịhụ na ụfọdụ jikwanụ Igbo eje ebe dị ọtụtụ jirikwa ya na-enweta ọtụtụ ihe ọ bụrụ na anyị echekwabaghị asụsụ anyị o nwere onye ga-echekwabara anyị ya. ya ka o ji wee dị mkpa na ndị nne na nna igbo ọbụla ga-agba mbọ kwalite asụsụ anyị maka na ọ kwanụ mmadụ kwalitere asụsụ bekee eji wee na-asụ ya ọ dịka ọmakazi wee ruo taa o nweghị asụsụ ka ibe ya asụsụ igbo na-abara anyị uru asụsụ igbo dị mkpa anyị kwesịrị ka anyị nwee mmasị na-akwado ụmụ anyị na-asụkwara ha asụsụ igbo n'ụlọ maka na ọ na-abụ ebido n'i- n'ụlọ wee maba mma amara wee pụba n'ilo anyị sụọrọ ha asụsụ igbo ha wee mụta asụsụ igbo kwadokwa ha ka ha na-esonye n'ihe ọbụla gbasara asụsụ igbo n'ụlọ akwụkwọ ha dị iche iche ọ bụrụ na emee nke a ịhụ na asụsụ anyị ga na-aga n'iru asụsụ anyị a na-anwụnarị anyị ọ gaghị anwụnarịzi anyị a a ka m jụkene ajụjụ a mm, maka na ọ ga-ekwulite ịjụ ya bụ ajụjụ ekwuru m na ọtụtụ ụnọ akwụkwọ ọ nwere ndị nke m fụrụ n'anya ma ọ bụrụ na a kọrọ m ebe esi ebe esi Aha, ah, kedu kene dị ka ị ga-esi ugbu bekee m ya bụ ọdụdụ maka na ịpụta n'ụfọdụ ụnọ akwụkwọ nke a mụ na anyị na-abịa ekwu ebe a na-eme n'ihe ọbụla na-abụrụ eh, ya bụ English eh, ọ bụrụ na ọ bụrọ English ọ bụrụ mathematics ịmago ọ dị mkpa maka ịgba ama mana eh, apụtazia ije bụ n'ugwu ịma anọkata bịa n'ụnọ akwụkwọ ama asụ mbeba a ga-asụlịlị beba as a matter of course wee dị a ga-enwe ike iji beba wee na-agụgosi nya bụ oyibo Mhm, Ịghọtago? mhm. Ehe, eh, eh, this is a boy asị menene Ehe, something like that ịmago ọ na-aga Mhm. Ehe. Eh, mana ịgbadata na nya bụ ndịda ugwu ebe a ịhụ na o siri ike kedu kedụ etu ị ga-esi wee mebe ugwu ebe ya bụ ọdụdụ na nke ikpeazụ a site n'ebe ndị ụlọ akwụkwọ nọ enwere ndị na-eje eme ya bụ nke a kpọrọ inspection ịhụ na ife dị otu a na-aga n'ihu ọkachasị n'ebe ọ gbasara Igbo ebe ọ dị njọ bụ na onwerọ ndị na-eje eme nyocha onwerọ ndị na-eje eme nyocha ịhụ na asụsụ Igbo na a na-akwalite ya ihe gbasara asụsụ anyị bụ ihe dịịrị onye ukwu dịịrị onye nta onye ọbụla bụ onye bụ onye Igbo onye asụsụ anyị dị mkpa ga-etinye anya ịhụ na ọ bụrụ na ọ na-achị ụlọ akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ ya na a na-emesi Igbo ike e nwekwa ụfọdụ ndị isi ụlọ akwụkwọ na-agbakwa mbọ na-ahụ na na asụsụ Igbo na ọ bụrụ na ị na-eme asụsụ Igbo n'ụlọ akwụkwọ a na onwezi ebe na onwezi ihe ọzọ ihe emete nwekwa ndị na-ada emeta ya anyị wee na-asị na ebe ebe anyị esi wee nyere nwaanyị ukwu a aka bụ ka onye ọbụla tinye aka ma ndị isi ụlọ akwụkwọ ma ndị nne na nna hụ na na a na-eme asụsụ Igbo na ọ bụrọ nwata sụọ asụsụ Igbo asị na ọ sụọ na vernacular mba na a na-asụ asụsụ igbo sụruo ya onye sụọ asụsụ igbo asụsụ ka ọ sụ akụzie ya akụzie ya n'igbo wee si n'igbo wee tụlee wee tụgharịa ya n'oyibo hmm. iji nye aka ka asụsụ igbo anyị na-aga n'ihu o nwere ife ndị igbo kpọrọ strict measures to be able to maka na ife ị na-ekwu bụ ọ sọ m mee ọ sọrọ m ra o nwere onye nwunye ya na-azụ ya azụ enwere ife dị ka strict measures enwere ike itinye eh, ịfụ na ife dị otu anụnwa na-aga n'iru eh, ka ọ wee bụrụ eh, ife a ga-eme ọ bụ na emerọ ya ama aga aga ịghọtago ịgụrụ ya gụpịa ya ọfụma gaa ma masters ma eh, eh, eh, bachelor's degree dị ka esi ekwu ya n'oyibo wee gụọ igbo Eh, as a matter of course wee dị ịpụta sị na ị na-agụ igbo na mbụ na mbụ enene gị anya onye a mana nke kịtazi eh, mmadụ na-akụzi bụrụzie professor eh, ọ nwere eh, ya bụ nnukwu ụnọ akwụkwọ dị na UK enweziri igbo professor na ya bụ ebe igbo na igbo na-aga n'iru ya bụ m wee na-ajụ o nwere ihe dịka strict measures a ga-etinyenwu ịfụ na ihe dị otu anụnwa na-aga n'iru ọfụma otu o si kwesị ịdị e nwee ihe nwee ike ime mana ihe ya ihe ọ ga-abụ e mee o nyerekwuo aka ma ọ bụrụ na gọọmenti ala anyị ọkachasị gọọmenti gọọmenti steeti dịka Anambra Imo steeti Igbo Mm. ga-agbado ụkwụ ha n'ala kwuo na nwata akwụkwọ ọbụla na-agụsị akwụkwọ n'ala Igbo na-enenere ihe dịka asụsụ Igbo agaghị agafe na klaasị nke ọzọ ọ bụrụ na gọọmenti anyị tinye aka n'ihe gbasara otu a ị hụ na ọ ga-eme onye ọbụla anọgharịa onye isi ụlọ akwụkwọ ọbụla mara na ọ bụrụ na nwa amụtaghị igbo na ọ gaghị agbago n'ogo akwụkwọ nke ọzọ o mee onye ọbụla anọgharịa mee ihe ha kwesịrị ime banyere asụsụ anyị ya ka anyị ji asị ka anyị yọọ ndị gọọmenti ala anyị commissioner of education ka ha tinye aka wee nyere aka wee hụ na asụsụ anyị na-aga n'ihu maka na ị nee anya ị fụ na e nwee iwu e webatanwu na naijiria sị na ọ bụzi iwu bụ na ihe ene n'asụsụ igbo na WAEC ị fụ na ụdị ihe a e mee o mebisiela anyị ife ị ghọta mana ọ bụrụ na steeti steeti ala igbo kwudosie ọkpa sị na ọ bụrụ na ị merọ nka ị gaghị eme nka ọ bụrụ na ị pasịrọ asụsụ igbo ị gaghị aga n'ogo akwụkwọ ọzọ ị hụ na onye ọbụla nọ n'ala igbo anyị ka anyị bidogodu n'ala igbo anyị maka na anyị esi n'ụlọ malụ mma wee pụba ilo onye ọbụla nọ n'ala igbo anyị anọgharịa n'ihe gbasara asụsụ anyị Okay. Agwa ya amalụgo kwori nke anwa nke wepụ.